Haigh, a chairde! Ba mhaith liom taispeáint daoibh conas Pear Deck a úsáid agus sleamhnáin idirghníomhacha a dhéanamh as sleamhnán Google nó PowerPoint. So, ar dtús, téimid go peardeck ponc com agus logálaimid isteach ar chuntas Microsoft nó Google. Agus caithfidh tú aontú le cúpla rud ansin. Anois, tá Pear Deck agam cheana, ach. Ar Google Slides, is féidir leat sleamhnán nua a chruthú, cur i láthair nua a chruthú, nó sleamhnáin, nó cur i láthair, a iompórtáil ó do ríomhaire atá déanta agat cheana. Chun Pear Deck a fháil, téigh go Add-ons agus Get Add-ons, tá sé agam sa liosta cheana ach ní bheidh sé agatsa, beidh sé agatsa, agus tá sé le feiceáil anseo. Ba chóir go mbeadh sé sa liosta ansin. Mura bhfuil sé ann, seans go bhfuil Internet Explorer agat, ní oibríonn sé le Internet Explorer agus ní oibríonn sé le seanleaganacha de na hinnill cuardaigh so b'fhéidir go mbeadh ort é a uasdátú. So osclóidh mé Pear Deck anseo. Agus feicim roghanna éagsúla anseo. So, mar shampla, má tá ceist agat ar shleamhnán, is féidir leat ceist ilroghnach, or, sorry, roghanna ilroghnach freagraí éagsúla a thabhairt dóibh, nó is féidir leat just bosca a chur leis. Ok agus eh ní fheicfidh tú ach bosca beag alright ná scrios é em ach feicfidh an dalta bosca is féidir leo scríobh isteach. So seo dearcadh dearcadh an dalta anseo. Em nó is féidir más maith leat eh uimhir a chur isteach or an an seans a thabhairt do na daltaí tá brón orm uimhir a chur isteach nó is féidir leat em Suíomh gréasáin a chur ar an sleamhnán. Nó an ceann seo, is féidir leo rud éigin rud éigin a tharraingt. So, mar shampla. Tá sé curtha isteach agam anseo agus is féidir leis na daltaí tarraingt ar an. Sleamhnán. Agus is féidir leat cúpla rud a scríobh isteach, mar shampla, an ceann seo, ó, ceann eile, so, an ceann seo, tá níos mó le déanamh, de, de, de, bonn ar an. Is féidir leo cúpla líne a tharraingt, ok. Right. Ach ní fheicfidh tusa aon rud seachas bosca beag ansin. Is breá liomsa an ceann seo, draggable, so is féidir leat em, an spota a dhéanamh níos lú agus is féidir leat cur leis so cúpla spota. So mar shampla, I gcás an cheann seo, caithfidh siad stór focal a lorg sa sliocht so beidh an dalta in ann na spotaí a bhogadh so di di di so Eabhra agus cáil agus iarnóin agus mar sin de. Tá sé an-éasca. agus is féidir é a dhéanamh ar smartphone, fón cliste, nó ar tablet nó ríomhaire éigin. OK. Agus mar sin de. So bheadh na féidearthachtaí sin úsáideach do gach leibhéal, so ar ndóigh, like, má tá muid ag múineadh stór focal bunúsach, is féidir leo spota a tharraingt go dtí an stól nó an ríomhaire nó rud éigin. Ach anuas air sin, is féidir leo spota a tharraingt go dtí sampla den bhriathar saor nó fiú, like, circle. a chur ar sampla den bhriathar saor nó meaitseáil níos casta a dhéanamh i sliocht nó tréithe an scéil bhéaloidis i word cloud a fháil, a aimsiú, spota a tharraingt air. Chomh maith leis sin, chun tacú leis an gcianfhoghlaim, is féidir leat do ghuth a thaifeadadh ar gach sleamhnán anois agus tá sé an-éasca, an-simplí ar fad. so you know beidh sé an-úsáideach nuair a bhíonn scileanna cluastuisceana á gcleachtadh eh, nó fiú más maith leat moladh agus spreagadh a thabhairt don rang, eh, más maith leat you know, an, an sliocht a léamh, tá sé an, an-áisiúil ar fad. Nuair atá tú críochnaithe, em, caithfidh tú an ceacht a thosú anseo. agus is féidir leat é a dhéanamh beo nó is féidir leat é a dhéanamh ar luas an dalta féin, go neamhspleách, agus mholfainn daoibh é sin a úsáid den chéad uair ar aon chaoi mar tá sé deacair agus bíonn fadhbanna teicneolaíochta ag daoine go minic. Agus leis an gceann seo caithfidh tú fanacht ar an dalta is laige an t-am ar fad so b'fhéidir go gcuirfidh sé isteach ar dhaoine. Ansin is féidir leat nasc a chóipeáil agus a sheoladh chuig do rang. Nuair a leanfaidh siad an nasc beidh sé cosúil leis seo. Agus rudaí le déanamh. na sleamhnáin ar fad, nó rud éigin taifeadta orthu. So tá sé an-idirghníomhach ar fad. Agus beidh tusa ag beidh tusa ag féachaint ar scáileán cosúil leis seo agus is féidir leat na freagraí a fheiceáil. Níl aon cheann déanta ach is féidir leat na freagraí a fheiceáil anseo.